Yan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'i sɔrɔ Ouverture Média la nin wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye bi tɛnɛndon yan février kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan fila aw denkɛ ani aw balimakɛ adaramani kulubali alias ala jɔn aw ka jɛmukan bɛ yen n'an b'a wele ko OM live ka se cogoya min na ka o jɛmukan ka o waleya bi sujɛ kelen bɛ an bolo o ye sujɛ jumɛn ye an balimamuso dɔ ko mariyamu ale tun nɛgɛna dɔ fɛ ka taga makan arabu jamana kan ko u bɛ taga ka taga baara de di a ma nka u tagara au lieu que u ka baara d'a ma u ye mariyamu yɛlɛma ka mariyamu kɛ jɔn de ye ka a bila jɔnya baara la yen nɔ wa mariyamu ko ko ale dɔrɔn tɛ malien caman de bɛ nin situation kelen in na Arabie Saoudite an bɛ don min na i ko bi ala kɔni farala ale kan ale sera ka san kelen ani kalo caman ale o kɛ jɔnya la makan yani ala ka se ka fara a kan a ka se ka boli ka na cogoya min na ko fɛn min don réseau belebeleba de don réseau min a mɔgɔw bɛ mali de kɔnɔ yan nɔ u bɛ i nɛgɛn i n'a fɔ u ye ale nɛgɛn cogoya min ko n bɛ i bila i bɛ taga wari ɲini na n bɛ baara di i ma makan donc ale yɛrɛ fana natara o hukumu kɔnɔna na ka da kan a yɛrɛ ka kuma fantanya y'a bila ka taga parce que a tun bɛ faculté de médecine de la de pharmacie FMPOS n bɛ se ka fili a tɔgɔ fɔ cogo la donc a tun tagara makan kɔmi a ma numerus clausus sɔrɔ a y'o kɛ siɲɛ fila a tun tagara makan ka taa baara kɛ objectif kelen ka n'a ka université privée dɔ sara cogoya min a bɛ se ka a niveau layɛlɛ walasa ka kɛ compétitif ye jamana kɔnɔ marché de l'emploi kan cogoya min na donc o mariyamu o de bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ bi a bɛna k'a da don a ka calvaire la a ye degun min ni degun min sɔrɔ Arabie Saoudite depuis Mali la yan u y'a nɛgɛn cogo di ka taga ni a ye fo k'a fɔ ko ala y'a porokoto a ka se cogoya min na ka se yan nɔ bi ka a jira aw la k'a fɔ ni a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na an tun bɛ se k'o faamu nka hali sisan nɔ farafinna a fɔra ko ko minnu ye an kɛ jɔn ye fɔlɔ ko an tun bɛ nɛgɛn ni sanu ni dumarew de ye donc an ka mɔgɔ baw u tun bɛ an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ta k'a di tubabuw ma olu ye an kolonise san kɛmɛ caman an bolo ko conscience tara ko a ko ko a bɛna dan o ma mais pire an bɛ ka ye ko vingt-et-unième siècle de la hali sisan malien dɔ de b'a malien ɲɔgɔn feere parce que a ka kuma a bɛna a da don a bɛɛ la ɲa kɛra ma a ka se ka na mais ko y'a sɔrɔ arabu y'a wari di mali la yan nɔ a mɛnna donc u y'a san arabu y'ale san kɔmi jɔn ale wari dira a mɛnna donc a tagara ala kɔni farala a kan ka na a yɛrɛ ka kuma dumuni tun tɛ d'u ma foyi foyi tun tɛ d'u ma an b'a ɲini aw fɛ aw ka jamu ye aw ka a pataze kosɛbɛ mɛn dan o ye mɛn tigi la ye ka d'a kan mariam a yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ a bɛna a da don a ka calvaire la kun jumɛn na an ye nin sujɛ in ta parce que fɛn min an bɛ se k'a fɔ ko a phénomène a gangrɛnnen don mariam in yɛrɛ fana ta kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ n yɛrɛ bɛ n da don o la yanni an ka se cogoya min na ka na ni o fana ye plateau kan o tɛ muso ye nin sen dɛ o fana ye cɛ de ye a ɲɔgɔnna kɛra o la o fana porokotora ka na o fana tun ta ye u ye kɔntara dɔ siɲɛ ni o ye ko u bɛ taa a bila baara la arabi sawuditi nka a selen riyad ni o ye arabi sawuditi kapitali ye k'u bolila ni a ye kilo caman ka taga a bila yɔrɔ min a yɛrɛ ka kuma farafin yeli a ɲɛ la o bɛɛ tun ye porobilɛmu ɔ nka ale fana ala farala ale kan ale porokotora ka na ko mɔgɔ min y'o k'ale la ko o tigi o fana ale bɛ k'o ɲini a t'a dɔn a bɛna o la sɔrɔ cogoya min na k'a fɔ aw ye nin phénomène gangrɛnnen don ni faantanya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka débouché ɲini instinct de survie bɛ yen nɔ mɔgɔ i bɛ don da caman fɛ walasa cogo min i bɛ se ka i yɛrɛ ka vie gagner dignement mais u b'u porofite o de fɛ ka a mɔgɔw u ta ka u kɛ jɔnw ye o de la an y'a sujɛ an y'a ta a ka kɛ sensibilisation ye d'une part mɔgɔw ma minnu b'a fɔ k'u bɛ taga baara la nin jamana ninnu kan n'u bɛ taga u k'u rasure k'a fɔ u tɛna taa kɛ jɔn ye ka d'a kan a sonnɛti an bɛ euh, a alarme an b'a pousser a kan tuma bɛɛ mɔgɔw ka se k'a dɔn mais c'est très rare i k'a tigi ye ko a yɛrɛ bɛ ka na k'a témoigner donc o de la an b'a fɔ ko mɛn dan o ye mɛn tigi la ye donc d'autre part an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fana bɛ se ka wulikajɔ fɛn fɛ kɛ walasa ko in fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na o ye emisiyɔn in sigikun ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka a pataze kosɛbɛ ka d'a kan aw ka patazeli o bɛ se ka mɔgɔ dɔw kisi jɔnya ma aw ka patazeli o bɛ mɔgɔ caman kisi jɔnya ma ka d'a kan mariam bɛna a da don a la depuis a daminɛra mali la cogoya min na fo k'ale lase arabi sawuditi fo k'a segin ka na bi situwasiyɔn bɛ yɔrɔ min Mariam bɛna nin da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan yanni an ka Mariam ta fɔlɔ n hakili la a sigilen don yan an bɛ an ka sponsor officiel fo fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o de ye an b'a fɔ aw ye Nutrilak ni ale ye cerelac ɲɛnamaba ye an b'a fɔ aw ye k'aw k'a di aw denw ma walasa a ka se k'u mɔgɔya diya cogoya min na u bɛ degun minnu sɔrɔ ɲinbɔ ani kolobɔ tɔw la a bɛ olu bɔ yen. wa k'a fɔ aw ye ko vitamini fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ den ka denya yɛrɛ sinsin k'a kolo don o bɛɛ bɛ Nutrilak la a filanan o ye tura usu ye o yɛrɛ o b'an bolokɔrɔ bi dɔn eh, n ye caman di invite yɛrɛ ma yanni a ka yɛlɛ plateau kan dɔn an b'a ɲini aw fɛ a ka nin bɛɛ min ale fana ye boisson ale tɛ présente mɔgɔ la bilen gulɔ t'a la dɛ a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ o yɛrɛ la n bɛ forme b'a la bi a bɛ mɔgɔ bila forme na donc on vous invite ka se cogoya min na ka nin boisson ninnu ka u consommer Ceci étant an bɛ kuma di mariam ma a k'a ka folikan fɔlɔ kɛ yani a ka don a ka sujet vif la halisa k'a ɲini aw fɛ aw ka émission aw ka a partager mariam i ni wula i bɛ i mankan labɔ dɔɔnin i bɛ se ka folikan fɔlɔ fɔ k'a ɲɛsin maliyɛnw ma n b'aw yɛrɛ fo n'o ye vɛti média ye n'a ka baarakɛ mɔgɔ bɛɛ merci beaucoup mariam eh, ala kɔni farala i kan an bɛ ala deli ala ka fara maliyɛn fɛn fɛn bɛ jɔnya la nin wagati in na arabie saudite mariam ala ka fara a bɛɛ kan ala ka se k'u bɛɛ bɔ jɔnya juru la u ka se cogoya min na ka na u faso la mariam i ko ko i kun taara arabie saudite ni o ye makan ye an caman b'a dɔn o de la i kun taara mɛ i taakun tun kɛra ko i bɛ taa bila baara la mɛ mariam k'i taara kɛ jɔn ye i ko ko a jubaju bɔra maliyɛn dɔ de la mariam yala i bɛ se k'a fɔ an ye i ni maliyɛn aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo min komi y'a fɔ a de bɛ yan o mɔgɔ b'a de bɛ mali na ni u ye min bila ka taa u b'o a fɔ ye na ni mɔgɔ b'o bolo u b'o o di ale ma ale b'o bila ka taa dɔnku u bɛ to la u bɛ mɔgɔ sɔrɔ quoi o cogoya de don dɔnku a réseau bɛ yan nɔ dɔ de bɛ makan u ni o fana de bɛ contact la dɔnku o de bɛ rentrer en contact walasa ka i bila ka taa dɔnku e ni a ye ɲɔgɔn dɔn i ko ko a réseau bɛ yan nɔ fo k'a se tagali ma u ye e la convaincre cogo di walasa i ka se ka taa n'u ninnu kuma di ma u b'a fɔ fɔlɔ n'i taara baara bɛrɛ tɛ i bɛ taa bɛ baara bɛɛ kɛ machine de la wa i sara ye nin ye u bɛ kuma i ma cogo dɔ la ka e exciter yɛrɛ b'a la dɔnku u ko ko n'i taara k'i bɛ baara bɛɛ kɛ machine na k' e tun bɛ taa mun baara de kɛ spécifiquement machine na u ko so kɔnɔna i bɛ taa yɔrɔ jɔsi k'a bɛɛ ye machine de ye i bɛ fini ko a bɛɛ ye machine ye alors que c'est le contraire tout est le contraire donc halisa an ka taga a fɛ a expliquer i kana perese donc n'i taara yen arabu yɛrɛ fɔlɔ n'i ser'u fɛ yen fɔlɔ i ka passeport u b'a minɛ donc e sera u y'i ka passeport ne ka passeport minɛ ka ne ka telefɔni minɛ k'an ka finiw bɛɛ minɛ u bɛ taa fini wɛrɛ de san ka d'aw ma u bɛ fini tɔw mara n'i bɛ taa san u b'a d'i ma n'o tɛ i t'o don u fɛ yen dɔnku u b'aw bila baara la i yɛrɛ ni tɛ se baara min kɔrɔ quoi depuis sɔgɔma ne yɛrɛ ne tun bɛ baara daminɛ depuis 11 heures fo 4 heures du matin n bɛ baara la n'i ko k'i sɛgɛnna u b'a fɔ ko ayi k'olu ye wari de don e la diyagoya de i b'u ka baara kɛ n'i ko k'i man kɛnɛ fɛnɛ k'u t'i furakɛ awɔ

dɔw bɛ ɲɛ caman ka caman ye quoi u bɛ dɔw bugɔ u bɛ dɔw viole ee k'u viole jɔn bɛ jɔn viole cɛw ni ni ye u y'an bila ka taa sisan musoman musoman dɔw bɛ n'u taara bila dɔw kan o cɛw bɛ u viole arabu cɛw patron bɛ patron i bɛ taa di min ma o b'i viole o b'a fɔ k'a kuma tɛ taa yɔrɔ si mais minnu bɛ viole ten tɔ u tɛ se ka se sariya tigilamɔgɔw ma sariya bɔcogo t'i la o mm, cogo di i bɛ so kɔnɔ de i tɛ sira foyi dɔn u bɛ t'i ta aéroport la u bɛ t'i bila u ka so mhm. sira tɛ yen yɔrɔ dɔn quoi donc depuis i bɛ ta aéroport la direct fo so direct fo so e tɛ sira dɔn mhm. téléphone t'i bolo a tɛ dɔw bolo i b'a kɛ cogo di donc u tun y'e fana ka téléphone minɛ u tun ye ne ta minɛ mais e yɛrɛ u ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛnw lase e yɛrɛ fana ma telefɔni minɛ bɛ yen ne tun ka ban a ka baara ma de kɔfɛ a nana ne ka telefɔni di ne ma o kɔfɛ baara tɛ ban a tɛ ban n tɛ repoze n ko ne kama n ko n tɛ robot ye dɛ n bɛ n sɛgɛn lafiɲɛ ko ne dun b'ale ka baara kɛ parce que ale ka wari de bɛ ne la ale ka wari de donna ne la plutôt ne y'o gɛlɛya sɔrɔ wa ne nun delila ka ci diɲɛ don o don joli bɛ bɔ ne nun kɔnɔ a bɛ bɔ n kan kɔnɔ i nun n'i kan nun ni kan kɔnɔ mun y'o kɛ u ka produit dɔw de b'u bolo yen Mhm. u bɛ désinfectant dɔw de don Mhm. donc n'i y'a utiliser sans te protéger dɔrɔn a bɛ respiration baara bila i la O désinfectant o tun bɛ e bila ko la baara de aw bɛɛ b'o la baara pour désinfecter la maison u tɛ porofɛn d' aw ma cache-nez tɛ d' aw ma foyi tɛ d' aw ma n yɛrɛ y'a dɔ ye o ti ko ko den tun b' o utiliser ale ta kɛra tellement que a ta juguyala kan n'o den a ka hakɛ to n'a tun taara ɲɛgɛn na joli de tun bɛ bɔ ɲɛgɛn na

min yɛrɛ taara ni ne ye a ka kuma ale ka baara de ka ne lataa mais ka ne lasegin o tɛ ale ka baara ye min taara ni e ye maliyɛn de don maliyɛn de a tɔgɔ musa a jamu baro mais a tun bɛ mun baara kɛ mali la a ko n ma a ye baara kɛ agence dɔ tɔgɔ fɔ k'ale bɛ baara kɛ min agence tɔgɔ non bon peut-être euh, ni agence fana y'a dɔn ko a bɛ ka ale tɔgɔ de ta ka baara kɛ ni a ye o bɛ agence fana bila ka a tigilamɔgɔ fana kɛlɛli daminɛ agence alimadina a ko k'ale bɛ baara kɛ agence alimadina de la min bɛ to ka mɔgɔw ka hijiko ɲɛnabɔ a n'a agence badenw ale ko alimadina mais tɔw bɛ olu fana bɛ taa agence wɛrɛw tɔgɔ f'i ɲɛna n'i ni mɔgɔw ye baro kɛ mais n b'ale de ta dɔn mhm. ale ko alimadina mhm. mais yala i taalen i ye maliyɛn caman ye min bɛ nin situation na bien sûr bien sûr a bɛ taa mɔgɔ joli la maliyɛn ka ca mhm. ka ca yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ riyad maliyɛn bɛ riyad surtout musow u ba de bɛ donc o caman ye esclave sexuels ni esclave de maison di mɛ e yɛrɛ u ma deli ka busan ta i kama u ma deli k'i bugɔ u ma deli k'a essayer k'u bɛ ko wɛrɛ ɲɛsin i ma i sera ka yan sɔrɔ cogo di parce que n kun gannen u tɛ ka n furakɛ rien rien donc j'ai décidé ka boli ka b'u ka so de ne ye n ka minɛn ta ka boli ka b'u fɛ yen donc o la o de kɔfɛ ne ye video kɛ ne ye video kɛ en août ne ye video kɛ n y'a partager réseau sanfɛ donc o de kɔfɛ ambassade mɔgɔw ye ne wele mali ambassade mali ambassade en arabie saoudite olu mɔgɔw ye ne wele i b'i pɛrɛn olu mɔgɔw ye ne wele an taara yen donc olu de y'a lajɛ k'u wele k'u ka n ka passeport di yan ani n ka pase n ka taa so n ka biye sɔngɔ n ka taa so k'u y'a kuma gɛlɛya a kumaw gɛlɛya ko olu ye wari don ne de la jagoya ne k'olu ka baara kɛ fo san fila ka dafa donc ambassade mɔgɔw ko ne k'a t'olu ma k'olu b'a gérer donc olu d'après eux u ye négociation kɛ eh, ne ye n ka pasipɔri sɔrɔ novembre tɛmɛnen n nana mali la n ye n ka biye sɔrɔ n nana mɛ i nalen yala i ni min ye i nɛgɛn tan k'a b'i bila ka taa nin baara in na i ni a sera ka ɲɔgɔn ye i y'a ɲini k'a ye n m'a ɲini k'a ye mun na fɔlɔ dɔnku i ko k'i nana novanburu deux mille vingt et un mɛ i ko ko i m'a ɲini k'a ye fɔlɔ mɛ est-ce que i sera an ka fanga tigila mɔgɔw ma k'a jira u la ko i maliyɛn ɲɔgɔn parce que an bɛ se k'an ŋaniya k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ fa ni ba la k'a tɔgɔ ko adama baro ɔ ɔ adama tɔgɔw ka hakɛ to k'a tɔgɔ ko musa baro ko a ye i nɛgɛn k'a b'i bila ka taa arabie saoudite k'i ka taa ka baara de kɛ yen nin nɔ ko nka a y' i feere a ye wari minɛ yan k'i wari dun k'i taara kɛ jɔn ye yala i sera an ka ɲɛmɔgɔw ma ka se k'a ɲɛfɔ n sera u ma n y'a ɲɛf'u ɲɛna u b'a ko kan u b'a ko kan a ko bɛ yɔrɔ jumɛn ko ten k'u b'a ko kan mɛ i yɛrɛ ko ko kun jumɛn de tun y'a to i taara makan n'i bɛ se ka i da don o la dɔɔnin parce que ne y'a fɔ nka mɛn fɛn dan ye mɛntigi la ye Awɔ kɛ, n taara walasa ka n ka école wari de sara, i b'i pɛrɛn dɔɔnin, frais d'étude n taara o de kama, unhun, frais d'étude ye nin bɛɛ sen ma ta, unhun, ok dɔ b'a la ko pourquoi an tɛ k'i to yen i ka témoignage kɛ à visage découvert parce que fɛn min don an b'a bila an kun na i yɛrɛ furulen don ka ban sini sinikɛnɛ ma a man di mɔgɔ si ye ka nin histoire fɔ i woloden ye a k'a dɔn ko i taara nin jɔnya sugu kɛ donc euh, an t'a fɛ nin visage in ka ta k'a bila wagati bɛɛ mɔgɔw ka a kore mhm. mais ni i mɔgɔ min mako b'a la ka rentrer en contact mhm. n'a tigi sera ka se ouverture média la yan an bɛ a tigi ni i bila en contact a ka se cogoya min na ka i dɔn k'a yira k'a fɔ ko mariyamu e ta kɔfɛ a caman de bɛ yen mhm. a k'a dɔn a rapportera an ye o tigi fana bɛ o ko kan ni ala sɔnna ma don nataw la ouverture média la an bɛna an da don o fana la mariyamu o fana tun ye cɛ de o fana nɛgɛgɛnna nin cogo de la n'an bɛ taga ni i ye walasa cogoya min na i ka taga baara kɛ makan donc a tagara taara a tigi ka kuma la k'u taara a ka visa di a ma de a dontɔ avion kɔnɔ

Il était prévu que a ka taa yen nɔ pour faire l'interprète mais ko a jiginnen u y'a ta u ye kilomɛtiri min boli ni a ye Riyad ni a ka lieu de résidence cɛ c'est trop mais ja a ka visa kan il était interdit de travailler en Arabie Saoudite a taara ko farafin a tun t'a y'a ɲɛ la a ko k'a y'an balimamuso dɔ ye a tigi b'a lakali n ye cogo min ko su su fara tile kan a bɛ sun de la tellement a tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun k'a ko ni ala ka wele bɛ se a ma o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ sun in sira kan parce que ale yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sa ale tun tɛ farafin y'a ɲɛ la mais komi ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛ mɔgɔlankolon ye ko dɔ tun bɛ o ye juge ye o de y'ale ye a bɛ to ka seli misiri kɔnɔ o gɛrɛla a la ko e ko farafin man ca yan nɔ k'a tɛ farafin yɛrɛ ye yan nɔ ko e bɛ mun a y'a ɲɛfɔ a ye ko aa karisa de ye nana ni n ye nin famille k'u ko k'u bɛ na u bɛna n bila baara de la ko ko ko aa k'i bin yɔrɔ ma ɲa ko parce que ko nin famille baarada de ye nin ye ko escroc de don mais ale taakun tun ye baara min ye a tun tɛ se k'o baara kɛ yɛrɛ est ce que i bɛ k'a faamu u tun b'a ta ka taa bila chantier baaraw ainsi de suite donc don dɔ la k'u y'a ta ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan a ye farafin fɔlɔ ye a ɲɛ la a n'o ka se ka sigi ka kuma. Mm -hmm. o kɔfɛ mariyamu komi ale yɛrɛ fana tun kalanna a kekunyara mais an balimamuso min bɛ yen o y'a sɔrɔ u y'o ka visa u n'o ka passeport u y'o bɛɛ minɛ o la a kɛra sans papiers ye segin cogo t'a la ja le piège donc don dɔ la a wulila de sa ka boli l'aéroport le plus proche ka taa yen nɔ an bɛ don min na i ko bi o fana sera ka boli ka segin ka na mali la an bɛ waati min na i ko bi donc objectif ye jumɛn ye ko maliens k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn de b'a fɔ k'a bɛ taa ni i ye Arabie Saoudite a kɛra arabu kunda o a kɛra farafin kunda o i k'a dɔn k'a fɔ ko i tagakun kunba fɔlɔ min bɛ a la n'i m'i kɔlɔsi i bɛ taa kɛ jɔn ye dɛ k'u bɛ t'i kɛ jɔn de ye jɔnya i bɛ bila jɔnya baara de la wa ko sara o tɛ di i ma hali dumuni i tɛ se ka a dun mariam nin bɛɛ kɔfɛ i ye lesɔn jumɛn de sɔrɔ nin ko in bɛɛ la Ne ye lesɔn caman sɔrɔ i bɛ pɛ ne ye lesɔn ba de sɔrɔ ko jigila tigɛra ni mɔgɔ bɛ se ka nin k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na surtout i malien i m'a kɛ cɛ la fo muso ma kɔni n'a kɛr'i la i taara bɛ min fɔ wa la i taara bɛ min fo hali sini i bɛ sigi ka miiri ko mun kɛr'i la wa ka sɔrɔ i bɛ ka t'i mago de ɲini i y'i ban manamana ko ma ka ko jugu bɛɛ ye k'a to yen k'i bɛ t'i wɔsi ɲini ko nin kɛr'i la o sira de kan a bɛ mɔgɔ jigila tigɛ kuwa e yɛrɛ sisan ni mɔgɔ ko k'a bɛ taga e bɛ ladilikan jumɛn d'a ma ne b'a f'u kana taa de dɛ ne t'a f'u ɲɛna ko n'u ye mɔgɔ ɲuman ye k'u ka bol'o kɔ mɔgɔ ɲuman tɛ yen kana da mɔgɔ la kuwa u kana taa dɔrɔn ne b'o dɔrɔn de fɔ dɔnku e b'a ɲini u fɛ u kana wuli yɛrɛ ko u bɛ se makan janko k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ mɛ i ko ko maliyɛn wɛrɛw tun bɛ yen nɔ i ni olu sera cogo di ka don an kɔntaki yala olu fana u da don u ka gɛlɛya la mun ni mun b'u kan ka fili ni maa min donna kɔntaki olu fana bɛɛ bolila n bɛ fɛn fɛn olu bɛɛ bolila ka b'u ka patɔrɔn fɛ yen dɔnku olu bɛ taa so dɔ de ta u yɛrɛ ye u bɛ taa to ka taa eh, baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen tuguni parce que baara foyi de tɛ yen ni baarakɛdenya tɛ baara foyi de tɛ yen donc dɔw b'a fɔ k'olu taara objectif ɲini f'olu k'o atteint quoi donc hali n'u bɔra jɔnya in na olu tɛ na ni wari tɛ quoi voilà olu bɛ to yen de olu bɛ taa baaraw kɛ du kɔnɔ o fɛnɛ bɛɛ n'a problème fɛnɛ de don problème jumɛn parce que i bɛ taa papier t'i la e bɛ taa mɔgɔ fɛ yen ka taa baara kɛ arabu min dun man ɲi o dɔw bɛ yen ni kalo sara u tɛ sɔn k'u ka wari d'u ma u bɛ dɔw bɛ ten dɔw bɛ ten minnu e bɛ taa o baara sugu kɛ tuma dɔ arabu muso bɛ polisi wele i kama ko papiye t'i bolo k'u ka n'i nɔfɛ i kɛlen ka baara k'a ye voilà u b'o kɛ tellement a tɛ fɛ k'i sara a tɛ fɛ k'i sara donc i tilalen baara la a bɛ polisiw wele k'olu ka na i minɛ ko papiye t'i bolo ko papiye t'i bolo a ni ingratitude ni kalo ni sunkalo sera u b'o de kɛ mɔgɔw la parce que sunkalo baara ka ca yen ni sunkalo sera u b'o de kɛ mɔgɔw la mais i n'u u tun bɛ se ka kuma yala aw tun ye rezo dɔw de sigi aw bɛ kuma min kan aw bɛ aw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo an bɛ groupe WhatsApp de kan parce que aw tɛ ɲɔgɔn ye o aw si tɛ bɔ kɛnɛ ma aw bɛɛ bɛ so kɔnɔ de an bɛ karisa b'a ka nimɛro di nin ma nin b'a di nin ma an b'a bila groupe kan an bɛ to kuma de kan bɛɛ b'i ta fɔ a bɛ taa a bɛ taa mais i ko ko ni i tilara baara la ko u bɛ sɔrɔ ka polisiw de wele o kɔfɛ ka na ko ka na polisiw bila i kɔ parce que ko sɛbɛn t'i bolo o polisiw olu fana bɛ mun kɛ o bɛ olu t'i minɛ olu fɛ yen ni papiye t'i la ko e ka papiye bɛ u b'a ɲininka i la e bɔra min u b'a ɲininka i la ni e ma e bɔra min fɛ n'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'o y'a sɔrɔ e nkalon dɔ tigɛ ka da e la o fana n'a problème cogo di parce que n delila ka dɔ fana ye ko o dennin ka patron ye nkalon da a la de k'a y'u ka sanu sonya ko ka boli alors que c'est faux i m'a ye mais ni polisiw taara ni u bɛ mun de k'i la parce que a fɔra ko sariya b'a jamana kan a dun fɔra wagati dɔ la ko zon bolo bɛ tigɛ mais n'o nkalon sugu dara mɔgɔ la u b'u bolo tigɛ a farafin kɔni soit n tɛ ne deli ka dɔ lajɛ sur net u y'o denni faga de ka faga o bɛ se mɔgɔ faga la dɛ u bɛ mɔgɔ faga cogo di u b'i faga kuma dɔ la u b'a fɔ ko e bolila ka bɔ nin fɛ yen u t'i bila kaso la u bɛ pɛn dɔ da i kan so u bɛ t'i a na yɔrɔ dɔ la ka jiyɔtini wa sinisɛ bɔ a la dɛ o bɛɛ de bɛ yen k'o dɔ ma kɛ an balima malien fɛn na ye dɛ, Ala ko tiɲɛ n t'o kalama mais dugu dɔ la kɔni n y'o o mɛn Ougandaises bɛ yen Ethiopiennes bɛ yen en plus unhun, n'i taara dugu in na i tɛ taa baara kɛ wa, unhun, n'i sɛgɛnna baara la i t'a fɔ k'i b'i yɛrɛ reposer wa, unhun, non u bɛ dɔrɔgu d'i ma de, dɔw bɛ dɔrɔgu de d'i ma k'i f'olu ka baara kɛ alors que adamaden farikolo yɛrɛ lafiya i bɛ n'i sɛgɛnna i bɛ lafiya na non n'u ye dɔrɔgu d'i ma sisan au fur et à mesure e t'a kalama ko dɔrɔgu don quoi mɔgɔ caman de bɛ olu surumininen bɛ fatɔ a ka hakɛ to u suruminenna de imagine ka bɔ i faso la k'i bɛ taa wari ɲini e ni fa ka segin so o bɛɛ de bɛ arabu fɛ yen u ye jikalama bɔn dɔw kan ne yɛrɛ delila k'o dɔ ye maliyɛn dɔw ye fana o tɛ maliyɛn ye o O ye Ougandaise de ye k'a ye mun kɛ arabu ka jugu de koniya fana bɛ ninnu dusukun na quoi n'i n'u ma sigi i t'a dɔn quoi jikalamaba de tun bɔnna muso disi kan u y'u ban k'a furakɛ u y'u ban k'a furakɛ ka t'a bila santiri de la